ndewo n'ụbọchị nke taa taa anyị nọ na IMT maka Okwuluora Feed a Student Program 2.0 mgbe izi ọ bụ na UNEC kịta anyị nọ na IMT Enugu anyị ga-eje ka anyị jee nee anya ka anyị fụ ka o si afịọtụ n'ebe a n'ụbọchị nke taa cheta na ị nọ na vootu Odenigbo ka anyị jee negharịa anya ka anyị fụ ife eji wee jide ụmụ akwụkwọ n'ọrụ and also ihe ọma Okwuluora na-eme maka na ụmụaka ga-ewetakwa school fees n'ụbọchị nke taa ndewo ka anyị gaa nụ n'ụbọchị nke taa anyị nọ na IMT and anyị nọ na Okwuluora Feed a Student Edition 2.0 kọwara anyị kedu ka challenges ihe si wee gaa ọga dịka 1.0 ka ife aga onwegochi wee madị ekele m ụnụ nke a kakwa nke anyị mebu before ịma na mbido na-epe mpe mana a na-eme ya na-aga na-ebu ibu and eh, ụmụ akwụkwọ IMT kwanyekwara onwe ha ugwu mee ya ọ dịrị m easy even though ị ma ndị anyị na o siri ike mmiri zoro n'ụtụtụ mmiri ma for three hours enwe ndị mecha sị m je chọọ onye na-eji mmiri m sị ego m eji kwụọrọ nwata ụgwọ akwụkwọ ka m eji nye dibịa na-eji mmiri ọkwa chineke nwe ụwa nene ya anyanwụ achakego a sị na mmiri zocha ọ gbachakwaa ọ gbasịgo people are having fun enwere varieties of food ọ dịka 12 in total and agwa m ha na ị nwere right iri nri ịtọ ọ bụrụ ịṅụọ tii naba and agwago m ha onye ọbụla ji eweta efere na hostel ya ka a hapụ ibuzi paper plate so ihe a ka ya-eri ebe a ga-serve up to 1000 people and it's about 3 pm so obi bụ m sọ aṅụrị tata onweghị ihe gbagwojuru anya ụmụaka ha na-akọdineti onwe ha ọfụma ọfụma nri eshichago nri with with population a ị ga-atụ anya ka e nwee ihe na-adịrọ mma mana everything dị okay so far and all young people so mkpọtụ ga-adịkwa obere mana ị yọọ ha ịma na obi umeala ka eji akwatu onye iwe ọkụ mana iwere iwe ọkụ imebie ihe so so far onye ọbụla were iwe ayọrọ ya biko nyekwu ya tii nye ya extra egg nye ya gesha nye ya bread and all of them are happy daalụ sọ thank you
aha m bụ dọkịta sebastian chukwuebuka okafọ nwa ogwugwe ọgwụ ana m akụzi nkụzi na ngalaba ebe ọmụmụ maka mgbasa ozi na mahadum esut nke bụ eziokwu na abịara m ebe a ka m fụ ka ọ na-emekwa n'eziokwu maka na ịga n'ihu akwụkwọ nakwa ọba nzikọrịta ozi ọgbara ọhụrụ ịfụ ebe a na-akọ na Okwuluora na-eme nke a na-eme nke a na-eme nke a mgbe ụfọdụ bịa ịfụ na ụmụ akwụkwọ nọ na IMT karịrị puku iri na anọ 14,000 akarịrị ya ị na-ajụ onwe gị ihe nke a ga-adịkwa ofere m sị na m bịa ọ bụgodu na otu puku mmadụ ka e nyere nri ee o doo m anya na enwe ife eme na m bịazi m fụta na akarịsị mmụọ nụkwụrụ akwụkwọ okwu mụwa na onwe m mụwa sorokwa sị na mụwa na-agụ akwụkwọ na IMT sị nyekwa m nri nke m ka m bịa mụwa rie indomie rie ya ọ tọkwa ezigbo ụtọ ọ bụrọ na esiri ka nri ndị nga ma ọ sie ka nri a na-atụfu atụfu no no nri akwọrọ aka shie o wee bụrụ ife anwụrị ee dịara obodo na a na-aba anọtụ mgbe ụfọdụ egosikwa na ụmụaka na-ahapụkwana mmadụ n'agbanyeghị na ị na-agba mbọ ịfụ na ị gụrụ akwụkwọ ọfụma ma mụta akwụkwọ maka ọdịmma nke gị anọtụkwa mgbe ụfọdụ asị gị ngwa gị na ihe a rie mpa m mgbe mụ na ya na-akpa ọ gwa m na mgbe ọ gụrụ akwụkwọ nke ya na ha na-eri nri efu anọtụ ọ bụrụ otu ugboro n'ime ọnwa ole na ole adakwaba m ụdị oge taa anyị enwekwuru mkparịta ụka n'etiti ụmụ akwụkwọ masị na ịbụ mkpa ndị a ga-enyere aka enyere aka ndị a ga-adụ ndụmọdụ adụ ndụmọdụ mgbe ụfọdụ ọ da-abụchakwa inye ego e nwee ndụmọdụ na okwu ịgba ume ị ga-enye nwata akwụkwọ ị fụ na ọ ga-eme onye ọ bụla ọ dị emebe ọfụma obodo wee mewe ọfụma n'ihi nke a obi jupụtara m na anwụrị nke ukwuu maka ihe nwanne anyị nwoke Oko bịara ime ma ọtụtụ ndị mmadụ amarọ na afa ya bụ Oko achọghị ịkpọ afa ya ndị nke ọzọ eh, mana Oko bụ onye Ugbawka mana ndị na-akpọ ya na-akpọ Okwuluora ee eh, ilekwa ya fụ na ụfọdụ ndị mmadụ kwadoro ya ọ na ọ ga-aba akwado maka ime ihe ha akpị ego mana nke a bụ na akwadokwu ya o tinyekwa obere nke onwe iji fụ na ya na-aga ihe na-eme na-agụ i nee anya ebe a kịta fụ na ndị mmadụ o nwere ebe a nụrụ ọgụ anọgide ata azụ gbamgbam ọkwa mgbe ụfọdụ ndị mba tadobara azụ gbamgbam mgbe ọ na azụ gbamgbam ya Geisha ọ karịa ana m asị ka Chukwu gọzie Okwuora ndị Igbo gọzie ndị Igbo niile gọzie ndị niile kwadoro ya na ndị kwadoro ya ịfụ na ihe aga ọfụma jikwara n'aka na mgbe a ga-abịakwa mbọchị ọzọ na a ga-enwekwe ọtụtụ ụmụaka bụ ndị ga-etinye amụ n'ihu n'aha Kraịst onye nwe anyị amen ee mgbe a na-eme ihe ịkwụrụ ndị mmadụ ụgwọ akwụkwọ amacharọ m ya mụwa ama akọwatanwu maka na ebe a nwere ngalaba abụọ ebe a na-eme ife ahụ na ebe a na-esi nri mụ abịa ị fụ na i negodo anya ka nri a na-esi ka akwụkwọ eji esi ya ozugoro oke ndị na-esi ya amakwa ihe a na-eme ebe a ka uche m bịa dị karịa eh, mana opekata mpe echere m na ha opekata eh, mpe maka afụgo m mmadụ ise bịa sị na a sị na a ga-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ mana i nee anya ha ga-akarị iri abụọ Okwu- ihe anyị bịara ebe a bụ Okwuora Feed a Student Program 2.0 IMT ihe a bụ ihe nwanne anyị nwoke bụ Okwuora ndị Igbo ji agba mbọ ịfụ na opekata mpe ofu nwata akwụkwọ wee dịrị gabazie na-enyere ndị ọ bụ ọdụzụ ofu okwu na nwata akwụkwọ rigodo ọ bụkwa opekata mpe ofu nri ị ga-afụ ndị na-ata achịcha ị fụ ndị na-ata akwa eghere eghe o nwekwa onye nke m ma ọ tachaa achịcha taa akwa eghere eghe o rigo eh, osikapa ọ na-akwadokwa iri eh, azụ gbamgbam a m sịzị ị na-erizi ihe mmadụ ịnọ mana i nee anya ị fụ na ọ na-achị maka ote onwe ekwe bụ na o tego o ridobe ya Okwuluora daalụ